balimaw an b'a fɔ ko aw salamu aleykum ko aw bisimila aw ka chaîne mandi sanfɛ n'o ye todunkan ye ni nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'an ka bidiyo lajɛ an b'a ɲini i fɛ i k'i abɔne i ka tila ka cloche activer walasa an ka bidiyo nataw kana fɔ i kɔ n'an ka bidiyo diyar'i ye fana i bɛ se ka an jukɔrɔma tintin ni nin wale fila in ye k'a yira ko bidiyo diyar'i ye ani ka video tila i ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o la bi an ka video a bɛna boli farafinna waritigibaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw an y'an balaka mɔgɔ tan ta wari bɛ minnu kun ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan an bɛna olu d'aw ma kelen kelen nin video in kɔnɔna na an bɛ kuma u ka nafolo sɔrɔ cogo kan u ye baara minnu kɛ ka nafolo ninnu sɔrɔ walasa o ka kɛ misali ye anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma o la yanni video ka daminɛ a ka kan an ka fɛn damadɔninw faranfasiya wari ninnu jate a bɛ lamerikɛn ka wari de la n'an b'a fɔ ma ko dolar o la an na dolari in an n'a bama yɛlɛma k'a bila an ka wari la n'o ye sefa ye o la yanni an ka jama a ka kan an k'a fɔ ko wari in a falen a bɛ jigin a bɛ yɛlɛn an bɛ waati min na i komi sisan n'o ye san ba fila ni mugan ye dolari dɔrɔmɛ kelen a bɛ kɛmɛ ni tan ni kelen ni tama duuru de la n'an y'a jijanya a bɛ taa kɛmɛ ni dɔrɔmɛ tan ni fila la euro dɔrɔmɛ kelen o bɛ kɛmɛ ni bi saba ni dɔrɔmɛ kelen na nin kunnafoni ninnu kɔfɛ an bɛ se ka taa ni an balaka waritigiw ye jala tannan jala tannan bɛ an balaka min bolo farafinna waritigibaw la ale tɔgɔ ko gifty lamptey a bɛ bɔ Ghana a ka wari bɛ dolari wari miliyɔn kɛmɛ ani bi saba ani duuru la sefa la o bɛ bɛn miliyari bi wolonfila ni naani ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ni mugan ni duuru ma an balimaw hakilinajigin na an k'a dɔn k'a fɔ ko miliyɔn sigiyɔrɔma ba kelen o de bɛ miliyari kelen kɔnɔ o kɔrɔ ye ko miliyari kelen o bɛ bɛn miliyɔn ba kelen de ma gifty lamptey a y'a ka nafolo sɔrɔ nɔgɔ dilan de la n'an b'a fɔ o ma ko angɛrɛ a ka cakɛda tɔgɔ sidalco ale de ye ɲɛmɔgɔ ye cakɛda in tun y'a cɛ de ta ye n'a bɛ fɔ o ma ko david lamptey o cɛ salen desanburu kalo san ba fila ni tan ni fila la cakɛda nana segin ale ma tiɲɛ na gifty lamptey a ka cakɛda sidalco o de ye farafinna tilebinyanfan nɔgɔ feerela belebeleba ye jala kɔnɔntɔnnan jala kɔnɔntɔnnan bɛ muso min bolo a tɔgɔ ko wendy ackerman a bɛ bɔ afiriki du sud n'o ye nelson mandela ka jamana ye a ka wari bɛ t'i jɔ dolari miliyɔn kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ani kelen na sefa la o bɛ bɛn miliyari bi kɔnɔntɔn ni miliyɔn bi wolonfila ni kɔnɔntɔn ni waa kɛmɛ ma ackerman y'a ka nafolo sɔrɔ sanni feere de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tubabu sugu n'an b'a f'olu ma ko supermarché ani hypermarché a ka sugu ninnu tɔgɔ ko pick and pay a carilen don afiriki du sud jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani farafinna jamana wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ botswana zambi zimbabwe namibi ani swaziland sugu ninnu bolofara dɔw fana bɛ australi jamana kan wendy a furukɛ n'o ye raymond ackerman ye o de ye sugu in ɲɔgɔnna saba san dɔ bolo n'a bɛ f'o ma ko jack goldin san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni wolonwula la ale nana fara a furukɛ kan u y'a labaara ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na i ko bi bi u ka sugu bolofara kɛmɛ naani ni bi duuru o de carinen don afiriki du sud jamana kɔnɔ o kɔnɔna na supermarché bɛ taa kɛmɛ ni mugan ni kelen na hypermarché o bɛ taa tan ni naani na danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye ko hypermarché ale ka bon ni supermarché ye maa minnu bɛ baara k'a bolo a ka cakɛda la u bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo maa waa bi naani ani waa kɔnɔntɔn na jala seeginnan jala seeginnan bɛ muso min bolo ale fana tɔgɔ ko wendy nka a jamu ye appelbaum a fana bɛ bɔ afiriki du sud jamana kan a ka wari bɛ t'i jɔ dolari miliyɔn kɛmɛ fila ani mugan na sefa la o bɛ bɛn miliyari kɛmɛ ni mugan ni saba ni miliyɔn bi kɔnɔntɔn ma wendy appelbaum fa tɔgɔ ko donald gordon o fana tun ye afiriki du sud waritigiba de ye a ka cakɛda tɔgɔ liberty investors n'o ɲɛsinnen don sodagabanaw sanni feere ma ani cakɛda asiransi wendy appelbaum a ye baara kɛ a fa nɔfɛ fa ka cakɛda la fo ka na se waati ma a ta ye min ye fa ka cakɛda la n'an b'a fɔ o ma ko action a nana o feere a n'a cɛ nana fara ɲɔgɔn kan k'o wari don cakɛda wɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko demorgenzon n'o ɲɛsinnen don tubabu ka minfɛn dɔ dilanli ma n'an b'a fɔ o ma ko vin o cakɛda in de y'o minfɛn dilanna wanɛba ye afiriki du sud jamana kɔnɔ o bɛ se ka buteli ba kɛmɛ dilan san kɔnɔ o buteli ba kɛmɛ n'i y'o ta kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ t'a sɔrɔ ko bi seegin ni duuru o bɛ bɔ ka taa jamana tɔw kan i komi lamerikanw ka jamana angilew ka jamana holand belgique suède kanada ani jamana caman wɛrɛ a tɛ dan o ma a ni muso damadɔw farala ɲɔgɔn kan ka cakɛda dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko wiphold n'o ɲɛsinnen don wari labaara ma n'an b'a fɔ ma ko investissement o cakɛda baara yɔrɔ ka wari bɛ t'i jɔ dolari miliyɔn kɛmɛ ani bi duuru la wendy appelbaum ale de y'o cakɛda ɲɛmɔgɔ dankan ye n'an b'a fɔ ma ko vice présidente o kɔfɛ an k'a dɔn k'a fɔ k'a ka wari a bɛ taa dɛmɛ caman na misali la a ye dolari miliyɔn mugan ni saba di ekɔliso dɔ jɔli kama min tɔgɔ b'a fa la ani dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔli kama min tɔgɔ dalen don a fa la jala wolonwulanan jɔyɔrɔ wolonwulanan bɛ an balaka min bolo farafinna waritigibaw la ale tɔgɔ ko kate quartey papafio a bɛ bɔ gana a ka wari bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn kɛmɛ fila ani bi duuru la Sefa la o bɛ bɛn miliyari kɛmɛ ni bi saba ni kɔnɔntɔn ni miliyɔn kɛmɛ seegin ni bi wolonwula ni duuru ma a ka wari sababu bɔra kuran juru dilan de la ani telefɔni juru a ka cakɛda tɔgɔ reroy cables limited a ye cakɛda in sigi sen kan tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila maa min bɛ baara k'a bolo a ka ca ni maa kɛmɛ ye a ka kuran juruw n'a ka telefɔni juruw u tɛ feere gana dɔrɔn a bɛ feere sedeyawo jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani tubabu jamanaw kan jala wɔɔrɔnan jɔyɔrɔ wɔɔrɔnan bɛ an balaka min bolo ale fana tɔgɔ ko ko kate nka a jamu ye fotso a bɛ bɔ kamerun a ka wari bɛ taa dolar wari miliyɔn kɛmɛ fila ni bi duuru ni fila ma sefa la o bɛ bɛn miliyari kɛmɛ ni bi naani ni miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni naani ma a fana ye kɛnyɛrɛye de ye a y'a ka wari sɔrɔ kakawo de la n'a b'o baara in na a ka ca ni san mugan ye a ka cakɛda tɔgɔ telcar kakawo jatew y'a yira k'a fɔ ko ale ka cakɛda de ɲɔgɔn tɛ kakawo feere la kamerun jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko n'i ye kakawo feereta ka kɛmɛ kɛmɛ sara la ko ale bɛ bi saba feere a la o jate kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko san kɔnɔ a ka cakɛda bɛ se ka kakawo tɔni ba bi naani ni seegin feere jamana wɛrɛw kan jala duurunan jɔyɔrɔ duurunan o bɛ terɛsi oppong beeko de bolo a bɛ bɔ gana a ka wari bɛ t'i jɔ dolari wari miliyɔn kɛmɛ naani ani mugan na sefa la o bɛ bɛn miliyari kɛmɛ fila ni bi saba ni naani ni miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ma terɛzi y'a ka nafolo sɔrɔ so sanni feere de la a ka cakɛda tɔgɔ manet incorporated cakɛda in ka baara bɛnnen don so dagabanaw de jɔli ma wa bolofara caman b'a kɔnɔ bolofara bɛ yen mun ɲɛsinnen don otɛri dagabanaw jɔli ma wa bolofara dɔ fana bɛ yen mun ɲɛsinnen don biro dagabanaw jɔli ma n'o ye baarakɛyɔrɔw ye jala naaninan jɔyɔrɔ naaninan o bɛ aja bola shagaya de bolo a bɛ bɔ nizeriya A ka wari bɛ dola wari miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi saba la sefa la o bɛ bɛn miliyari kɛmɛ saba ni bi duuru ni fila ni miliyɔn kɛmɛ naani ni bi seegin ni duuru ma aja y'a ka baara daminɛ nizeriya banki belebeleba de kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma banque centrale du nigeria a y'i to de la ka na don jago la tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin ni saba a ka jago tun bɛnnen don fototalan feere de ma ani fotokopikɛlanw n'o mariki ye konica cakɛda min bɛ nizeriya n'a ɲɛsinnen don tulu feere ma ani petrɔli feere ma n'a bɛ fɔ a ma ko practoil limited a y'o ɲɛmɔgɔ dɔ ye cakɛda belebele dɔ b'a yɛrɛ bolo n'a bɛ fɔ ma ko bolmus group international o bolofaraw ka ca a bolofara dɔ bɛ o ɲɛsinnen don taji feereli ma n'an b'a fɔ ma ko petrɔli dɔ fana bɛ yen nɔ o ɲɛsinnen don so feere ma ani ka so jɔ k'a bila lokasiyɔn na jatew y'a jira k'a ka so dagabana ninnu dɔw singani wari san kɔnɔ k'o bɛ t'i jɔ dolari wari waa kɛmɛ ani waa bi seegin na sefa la o bɛ bɛn miliyɔn kɛmɛ ni waa kɛmɛ ni waa bi naani ani waa fila ma jala sabanan jɔyɔrɔ sabanan bɛ muso min bolo a tɔgɔ ko patricia poku diaby a bɛ bɔ ghana a ka wari bɛ taa dolari wari miliyɔn kɛmɛ wolonwula ni mugan na sefa la o bɛ bɛn miliyari kɛmɛ naani ni fila ni miliyɔn kɛmɛ seegin ni bi naani ma patricia diaby ale y'a ka wari sɔrɔ kakawo bamayɛlɛmali de la a bɛ kakawo bamayɛlɛma k'a mugu bɔ ka tila k'a tulu bɔ a ka cakɛda tɔgɔ plot enterprise group n'o sinsinnen don cote d'ivoire a ka cakɛda bolofara ka ca a bolofara dɔ bɛ yen mun ɲɛsinnen don kakawo ma dɔ bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don sɔmɔkolo feere ma dɔ fana bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don yiri feere ma jɔyɔrɔ filanan jɔyɔrɔ filanan bɛ muso mun bolo a tɔgɔ ko folorunsho alakija a bɛ bɔ nizeriya a ka wari bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari kelen na sefa la o bɛ bɛn miliyari kɛmɛ duuru ni bi duuru ni kɔnɔntɔn ni miliyɔn kɛmɛ duuru ma a ka cakɛda tɔgɔ the rose of sharon group cakɛda in bolofara ka ca a bolofara dɔ bɛ yen mun ɲɛsinnen don ka taji bɔ dugukolo jukɔrɔ ka tila k'a feere dɔ bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don finikala ma dɔ fana bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don mansin minnu bɛ sɛbɛnni kɛ papiye sanfɛ a yirala k'a fɔ k'a ka cakɛda bolofara min bɛ yen nɔ mun ɲɛsinnen don tajiko ma n'o tɔgɔ ye ko famfa oil limited ko o bɛ nizeriya taji feerela belebelebaw cɛla nizeriya kɔnɔ ani nizeriya kɔ kan jɔyɔrɔ fɔlɔ ne badenw wari bɛ muso min kun ka tɛmɛ farafinna muso waritigiw bɛɛ lajɛlen kan ale tɔgɔ ko isabɛl Dos Santos a bɛ bɔ Angola a ka wari bɛ dolari wari miliyari fila la sefa la o bɛ bɛn tiriliyɔn kelen ani miliyari kɛmɛ ni tan ni kɔnɔntɔn na badenw hakilina jiginna miliyari ba kelen o de bɛ tiriliyɔn kelen kɔnɔ o kɔrɔ ye an bala ka Dos Santos k'a ka wari k'a bɛ taa miliyari ba kelen ni miliyari kɛmɛ ni tan ni kɔnɔntɔn na sefa la isabɛli ye angola perezidant kɔrɔ denmuso fɔlɔ de ye President kɔrɔ in tɔgɔ ko Jose Eduardo dos Santos a ye Angola mara san bi saba ni seegin kɔnɔ. Isabel y'a ka nafolo sɔrɔ warilabaara de la n'an b'a fɔ ma ko investissement. A tun bɛ baara k'a fa kɛrɛfɛ depuis n'a si bɛ san mugan ni naani na. O kɛra sababu ye ka jamana baarakɛyɔrɔ belebelebaw dayɛlɛ a ye a n'olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O jamana baarakɛyɔrɔ belebeleba ninnu na Angola siman bɔyɔrɔ b'o la n'a bɛ fɔ ma ko Nova Cimangola, Angola petrɔli bɔyɔrɔba b'o la ani Angola jaman bɔyɔrɔba. cakɛda holding caman camanba de bɛ isabɛl dos santos bolo holding o kɔrɔ ye mun de ye o ye cakɛda ye cakɛda min bɛ wari di cakɛda wɛrɛ ma ka baara kɛ n'a ye u fila bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka tɔnɔ tila a yirala k'a fɔ ko holding caman b'a bolo angola kɔnɔna na ani angola kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la portugal o cakɛda ninnu dɔ ye unitel ye n'o ye telefɔni rezo ye Angola a y'o sigi sen kan san ba fila ni kelen santoro finance o bɛ yen nɔ n'o bɛ lisbonne o ɲɛsinnen don bankikow ani fɛn wɛrɛw ma esperansa n'o bɛ amsterdam o bɛ yen nɔ o ɲɛsinnen don yeelen ani petroli n'an b'a fɔ ma taji condis o bɛ luanda n'o ɲɛsinnen don feerefɛnmisɛnninw feereli ma kabini a fa bɔra jamana ɲɛmɔgɔya la angola sariya kɔlɔsibaaw ye wulikajɔ k'a nɔfɛ ko mun na ko barisa ko a ka wari ninnu ko dɔwɛrɛ tɛ ko jamana nafolo ŋanamunenw de don o wulikajɔ de senfɛ u ka sariyaso min bɛ luwanda n'o y'u ka kapitali ye olu y'u sen da a ka wari caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka wari bɛ cakɛda minnu na angola ani a ka wari bɛ banki minnu na angola isabel dos santos a kɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'a ka jamana kɛlen don ka wulikajɔ k'a nɔfɛ a bolila ka taa portugal jamana kan a nana ye k'a fɔ ko yen nɔ fana ko yenkaw fana kɛlen don ka wulikajɔ sir'a nɔfɛ u sen d'a ka wariw fana kan yen bankiw kɔnɔna na o de la a nana boli ka bɔ yen nɔ fana ka boli ka taa jamana kan n'a bɛ f'o ma ko émirats arabes unis émirats arabes unis o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye arabu jamana wolonwula de faralen ɲɔgɔn kan an bɛ jamanaba minnu dɔn u la kosɛbɛ kosɛbɛ o ye abu dhabi ye ani dubai ye angola sariya ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ k'u t'a to yen nɔ k'u b'a nɔ minɛ ko fo a ye wari o wari ŋanamu jamana kunna o wari ka segin jamana ma an balimaw nin bɛ fu siri an ka bi video la an b'a ɲini aw fɛ aw fana bɛ waritigiba minnu dɔn farafinna a k'o fɔ an ɲɛna kɔmantɛriw la an b'a ɲini aw fɛ fana aw ka abone chaîne na a k'a yira ni video diyara aw ye k'a yira k'a diyara aw ye ani ka video tila a n'aw kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o la an b'a fɔ asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu